Муслъымэнымрэ абы тетын хуей жьакӏэмрэ. Алыхь Иным и цӏэкӏэ си псалъэ соублэ, Мухьэмэд бегъымбар лъапӏэм Алыхьым и нэфӏыр щыху хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысыну щэлэуат къыхузохь, абы и унагъуэм исахэм, абы дэщӏыгъуахэм, абы и гъуэгур къыхэзыхыу ар гъуазэ зыхуэхъуауэ псэуахэми, нобэ псэухэми сахуохъуахъуэ Алыхьым и гущӏэгъумрэ и фӏыгъуэмрэ, жумарту къалъигъэсыну. Солъэӏу псори зэлъэӏум зыми емылъэӏуж Алыхь Иным мы лэжьыгъэ къезгъэжьар и нэхъыфӏ дыдэмкӏэ къызигъэхъулӏэну, сыт хуэдэ щыуагъэми сыщихъумэну. Псалъэмакъ куэд ирагъэкӏуэкӏыу зэхыбох муслъымэным тетын хуей жьакӏэм. Абы иризодауэ, иризоныкъуэкъу, уеблэмэ иризэфӏонэ, къаугъэ къыщикӏ нэгъунэ къохъу. Дауи, а псоми щхьэусыгъуэ хэхахэр яӏэжщ. диным зэрыхамыщӏыкӏым деж къыщегъэжьарэ, диным, е, нэхъ тэмэму жыпӏэмэ, дин зезыхьэ муслъымэн гуэрым хуаӏэ лъагъумыхъуныгъэм деж щиухыжу. Ахэр бежызыгъуэ къэбгъэлъагъуэ хъунущ дэтхэнэми и къуэпс гъэпщкӏуар мы ди псэуныгъэм къыхэптӏыкӏыурэ. Абы сэбэпынагъ зэриӏэнуми шэч хэлъу къыщӏэкӏынкъым, ауэ ар нэгъуэщӏ лэжьыгъэщ, лэжьыгъэ гугъущ, гуащӏафӏэу зэлэжьын хуейщ. Аращи, ар лъэныкъуэкӏэ къэдгъэнэнщи, къидупщӏа псалъэмакъым ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэр, Абыхэм я зы къуэпсу зэрыщытыр къэтлъытэнщ икӏи зэпкърытхынщ, Алыхьым къыддиӏыгъыу щытмэ. Зэпкърытхынщ муслъымэным жьакӏэ щӏытетын хуеймрэ абы и мыхьэнэмрэ икӏи а жьакӏэр зыхуэдэн хуейр. Япэрауэ, псэ зыпыти зыпымыти, псори дыкъэзыгъэщӏа Алыхь Иным и ӏущыгъэ гъунапкъэ зимыӏэхэм я зы лӏэужьыгъуэщ зэхъу-зэбзу мы дунейм узыщрихьэлӏэ телъыджэхэр. Зэхуэдэкъым я теплъэкӏи, я къарукӏи хъумрэ бзымрэ, ар сыт хуэдэ лӏэужьыгъуэу щрети. Дэ ди акъыл хунэмысу, абы къыхэкӏкӏи, къэдмыгъэлъэгъуэфу ӏэджэ щыӏэщ хъумрэ бзымрэ я зэщхьэщыкӏыныгъэхэм епхауэ. Адрей псэущхьэхэми къэкӏыгъэхэми я гугъу дымыщӏу цӏыхур къэтщтэнщи, цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ яӏэщ зэщхьэщыкӏыныгъэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщ зыщ цӏыхубзым и напэм цӏыхухъум и напэм къытекӏэ жьакӏэм хуэдэ къызэрытемыкӏэр. Зыгуэрхэм къалъытэнкӏи хъунщ мыбы апхуэдизу ущытепсэлъыхьын щымыӏэ хуэдэу, ар гъащӏэм апхуэдэу игъащӏэ лъандэрэ щыубзыхуащи, гъэщӏэгъуэнагъи хэмылъу. Ауэ ар пэжкъым. Хэлъщ гъэщӏэгъуэнагъ, уеблэмэ телъыджэщ, сыту жыпӏэмэ, мыр Алыхьым и къэгъэщӏыкӏэ лӏэужьыгъуэу езым игъэуващи. Абы ехьэлӏауи ар, Алыхьыр, зыми еупщӏакъым икӏи ечэнджэщакъым, зыми и еплъыкӏи къилъытакъым, апхуэдэу нэхъ къищтэрти, Апхуэдэуи дыкъигъэщӏащ, цӏыхубзым и напэм жьакӏэ къытемыкӏыу, цӏыхухъум ейм къытекӏыу. Фегупсысыт! Фегупсысыт икӏи абы евгъапщэт мыр. Алыхьым къигъэщӏа цӏыхум нитӏ иӏэщ, мы дуней псори ирилъагъуу, нищ къритакъым, нэхъыбэ е нэхъыфӏу ирилъагъун щхьэкӏэ, Нобэрей цӏыхум и акъылым къиубыдым тепщӏыхьмэ, дауи абы жиӏэнущ, нищыр нэхъыфӏу. Абы и закъуэ, нэ ещанэр, щхьэпхэтӏыгумкӏэ исамэ нэхъыфӏт жиӏэнущ, щӏыбагъымкӏэ щыӏэри илъагъуу. Ауэ нэхъыфӏыр зыщӏэр хэт? Алыхьым фӏэкӏа. Аращи, апхуэдэ делагъэ Нэ ещанэ цӏыхум иӏэн хуейщ жыхуиӏэр утыку ӏуэху зэкӏэ ящӏауэ щыткъым, пщэдей къэхъунур Алыхьым фӏэкӏа зыми ищӏэркъым. Компьютерымрэ нанотехнологиемрэ зи нэр къыщипхъуа тхьэншэхэм сытми зрапщытынкӏи хъунущ. Абы епхауэ зы щапхъэ къэзгъэлъэгъуэнщи, зэгуэр американ дохутырхэм я гупсысэкӏэ ехьэжьам ипкъ иткӏэ кӏэтӏий нэфу цӏыхум иӏэм пыт кӏэпэлей цӏыкӏур, аппендикс жыхуаӏэр, пыфыкӏын щӏидзэу, аппендицит зэрыхъум папщӏэ ар лейуэ, зы мыхьэнэ и ӏэпкълъэпкъым щимыӏэу къалъытэри, сабий цӏыкӏу къалъхухэм я аппендиксхэр занщӏэу паупщӏу щӏадзат. Ауэ апхуэдэу къэхъу сабийхэм я иммуннэ системэр ехуэха зэрыхъум гу щылъатэм, псынщӏэу ягъэувыӏэжащ. Аращи, Алыхьым и ӏэщӏагъэм хэлъ ӏущагъэм егупсысын хуейщ цӏыхур. Абы епхауэ, Алыхьым къигъэщӏам утеӏэзэщӏыхьыж зэрымыхъунум теухуауэ Къурӏэным къыщокӏуэ мыпхуэдэу. Алыхьым къигъэщӏар хуэныкъуэжкъым зыгуэрым и зэхъуэкӏыныгъэ. Сурэ Ар-Рум, аят ещэщӏанэ. Ар апхуэдэу щыт щхьэкӏэ, Алыхьым и жыӏэм емыдэӏуа Иблис илэжьа щӏэпхъаджагъэ иныр, Алыхьым къыхуищӏа унафэр зэримыгъэзэщӏар къыгурыӏуэжу, къыхуигъэгъуну Тхьэм елъэӏуным ипӏэкӏэ нэгъуэщӏщ щӏелъэӏуар. Къемэт махуэм нэсыху пӏалъэу къритыну. Сыт а пӏалъэр зэрищӏынур? Зыщӏэгупсысыжу тобэ къихьыжын щхьэкӏэ? Хьэуэ, ар апхуэдэу ищӏамэ, нэгъуэщӏщ ар. Ар апхуэдэу ищӏамэ, абы шейтӏанкӏэ ущӏеджэн щыӏэжт. Атӏэ зыщӏэлъэӏуа пӏалъэмкӏэ Алыхьым къигъэгугъа нэужь, сыт абы ищӏэр? Угъурсыз и угъурсызыжу. Ӏей ӏеижу зэрыщытым и щыхьэту, абы Алыхьым и пащхьэ щыжеӏэ гурылъ фӏей фӏеижкӏэ шыуа и мурадхэр. Къурӏэным ит аятхэмкӏэ адэкӏэ къэзгъэлъэгъуэнщи, Сурэ Ан-Нисаӏым мыпхуэдэу хэтщ. Алыхьым абы Иблис нэлат ирихащ. Итӏанэ жиӏащ Иблис, Сэ ӏэмал имыӏэу уи пщылӏхэм щыщ ӏыхьэ зэсшэлӏэнщ. Сэ ӏэмал имыӏэу ахэр згъэгъуэщэнщ, згъэгугъэнщ. Унафэ яхуэсщӏынщ ӏэщхьи нэ тхьэкӏумэхэр паупщӏыну, унафэ яхуэсщӏынщи, Алыхьым къигъэщӏар зрахъуэкӏынщ. Аращи, еш имыӏэу мэлажьэ шейтӏаныр. Икӏи зэрыхузэфӏэкӏкӏэ нэхъыбэ здишэну хущӏокъу езыр здэкӏуэну жыхьэнмэм. Абы и лъэныкъуэкӏи ӏэмалу щыӏэхэр къегъэсэбэп. Абыхэм ящыщу къэдгъэлъэгъуэнщ Алыхьым къигъэщӏар нэджэӏуджэ зэрищӏи, нобэ ди гъащӏэм щынэрылъагъущ, цӏыхухъуу щытам операцэ зригъэщӏрэ, цӏыхубзу къыдэувэжу, цӏыхубзым цӏыхухъу зригъэщӏу, негру къигъэщӏам и фэр хужькӏэ зрихъуэкӏыу. Зи лъакъуэхэр кӏэщӏым лъагэ зищӏын щхьэкӏэ и лъакъуэхэр иригъэкъутэрэ гъущӏ дригъэдзу. Жьы хъуам жьыгъэр игъэпщкӏун щхьэкӏэ пластическэ операцэ иригъэщӏу. Лӏыгъуэ фызыгъуэм ехьэлӏауэ цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ Алыхьым нэчыхькӏэ къызэрызэхуигъэщӏар къагъанэу, цӏыхухъуитӏ зэбгъэдыхьу, е цӏыхубзитӏ зэбгъэдыхьу, уеблэмэ, ЗАГС-м кӏуэрэ абы щызэрышэхэу. Цӏыхубзхэм цӏыхухъу щыгъын зыщатӏагъэу, цӏыхухъухэри цӏыхубз теплъэм ихьу, я къэкӏухьыкӏэкӏи, я зыщӏыкӏэкӏи, я псэлъэкӏэкӏи фызыфу. Хэт Алыхьым кърита набдзэмкӏэ мыарэзыуэ нэхъ дахэ зищӏын мурадкӏэ щӏеч, уеблэмэ, трефыщӏыкӏ псори, итӏанэ, зэрыхуейм хуэдэу, къэрэндащ фӏыцӏэкӏэ зытрегъэувэ набдзэ. Хэти и жьакӏэр а щхьэусыгъуэ дыдэмкӏэ къебзыхь, езыр зыхуей сурэтыр къыхибзыкӏыу. Зи набдзэр щӏэзычым Алыхьми абы и Лӏыкӏуэ Лъапӏэми я нэлат зэрытелъыр диным щынагъуэщ. Абы ебгъапщэмэ, жьакӏэр къэбупсыхьыныр, дауи, нэхъ мащӏэкъым, джафэу бупсыпэнырщи, нэхъ ӏеижщ. Щӏэныгъэлӏхэм гу зэрылъатащи, гермафродит лӏэужьыгъуэр, адыгэхэм мыхъумыбз жыхуаӏэр, утыку нэхъыбэу къызэрихьэр зэщӏэупсауэщ, фыз теплъэ иӏэущ. Тамхьид тхылъым зэритхымкӏэ жьакӏэр упсыныр хьэрэмщ, цӏыхухъухэм ящыщу абыкӏэ ерыщыр гермафродит зыхужаӏэхэрщ. Алыхьым Къурӏэным щыжиӏащ мыпхуэдэу, Къафщтэ лӏыкӏуэм къывитар икӏи къэвгъанэ абы имыдар, фыщышынэ Алыхьым. Алыхьым и тезырыр гуащӏэщ. Сурэ Аль-Хьэшр, аят ебланэ. Абы и закъуэкъым, а Къурӏэн лъапӏэм, Аль-Имран сурэм и щэщӏрэ езанэ аятым, Алыхьым мыпхуэдэу къалэн къыщыщещӏ и лӏыкӏуэм, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр сысыным. Яжеӏэ. Фэ Алыхьыр фӏыуэ флъагъумэ, фыкъиувэ си ужь, итӏанэ Алыхьым фыкъилъагъунщ фӏыуэ икӏи фи гуэныхьхэр къыфхуигъэгъунщ. Алыхьыр гъэгъуныгъэ зиӏэщ, гущӏэгъулий гущӏэгъулийщ. Адэкӏэ къыпещэ къыкӏэлъыкӏуэ щэщӏрэ етӏуанэ ӏэятым. Яжеӏэ. Фахуэжыӏэщӏэ Алыхьымрэ Абы и лӏыкӏуэмрэ, ауэ зыгуэркӏэ я щӏыб къагъазэу щытмэ, Алыхьым илъагъу хъуркъым ӏиман зимыӏэхэр. Аль-Маидэ сурэм и бгъущӏрэ етӏуанэ ӏэятым гъэткӏияуэ Алыхьым аргуэру щыжеӏэ мыр. Фахуэжыӏэщӏэ Алыхьым! Фахуэжыӏэщӏэ лӏыкӏуэм икӏи фысакъ. Ауэ зыгуэркӏэ къэвгъазэмэ фи щӏыб зэвгъащӏэ. Ди лӏыкӏуэм и пщэ дэлъыр наӏуэу къыфлъигъэӏэсыну къудейрщ недгъэхар. Алыхьым и нэфӏыр щыхуу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын бегъымбар лъапӏэм и пщэ дэлъар игъэзэщӏащ нэсу, Алыхьым зэриухам тету абы щызу къытлъигъэӏэсащ диныр. Абы ныкъусаныгъэ гуэрхэр хэплъагъуэныр шынагъуэщ, апхуэдэ дыдэу шынагъуэщ абы ухэпщэфӏыхьыныр. Къэдгъэлъэгъуэнщ зы щапхъи, диным фӏыуэ хащӏыкӏыу зыкъэзылъытэж гуэрхэм муслъымэнхэр ягъэщхьэрыуэ, мыпхуэдэу жаӏэурэ, Дэ муслъымэн къэралкъым дыщыпсэур, жьакӏэ умыгъэкӏми хъунущ. Мылицэм яхэзехуэн фыщащӏкӏэ фупси нэхъыфӏщ. Мыр дауэ къызэрыбгурыӏуэнур? ӏуэхур абы хуэкӏуэмэ, нэмэзри мы къэралым щыпщӏ мыхъуну къыщӏрагъэдзынущ, ищӏэнути къыщӏрагъэдзакӏэщ. Жаӏэ, ущылажьэ лэжьапӏэм и унафэщӏым имыдэмэ, нэмэзыр абы ущыщыӏэм деж умыщӏми хъуну. Субхьэн Аллахь! Дэнэ къыздикӏар мыпхуэдэ уаз зытхэр? Алыхьым щымышынэу сыт апхуэдэ гъэщхьэрыуныгъэхэмкӏэ муслъымэнхэр щӏагъэщхьэрыуэр? Хэт ахэр зыхуэпщылӏыр? Щхьэ тхьэмыщкӏэ апхуэдэу муслъымэнхэр? Пэжыр сыт щӏыжамыӏэфыр? Къапщтэмэ, Урысей Конституцэм итщ, диныр зепхьэну ухуиту, дин зезыхьэм упэрыуи, уеныкъуэкъуи мыхъуну. Уголовнэ кодексми ар дыдэр итщ. Апхуэдэурэ диным и пкъыгъуэхэр къагъэлалэмэ, зи зэрыубыдыпӏэхэр къэлэла гур зэрызэпкърылъэлъым хуэдэу зэпкърылъэлъынущ ди дин зехьэкӏэр. Алыхьым иубзыхуу къалэн къытщищӏахэр дгъэзэщӏэн хуейщ ахъумэ, дызэрыхуейм хуэдэу абы дыхэпщэфӏыхьынуракъым. Ислъам диным имыдэхэм ящыщщ цӏыхубзым цӏыхухъу теплъэ зригъэгъуэтынымрэ цӏыхухъум цӏыхубз теплъэ зригъэгъуэтынымрэ. Абы теухуауэ хьэдис цӏэрыӏуэхэр щыӏэщ, шэчи зыхэмылъыжщ ахэр. Муслъымэным тетын хуей жьакӏэр джафэу щиупскӏэ, ари махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу, къыгурыӏуэми къыгурымыӏуэми, ещхь мэхъу абы и напэр цӏыхубзым. А щӏыкӏэмкӏэ абы елэжь гуэныхь зыбжанэ. Япэрауэ, Алыхьым и жыӏэм емыдаӏуэу, и теплъэм зригъэхъуэж. Абы и щхьэусыгъуэм нэхъ иужькӏэ дыкъытеувыӏэнщ Тхьэм жиӏэмэ. Етӏуанэрауэ, цӏыхубз напэм ещхь ещӏ и напэр, ари ерыщагъ хэлъу. Ещанэрауэ, Бегъымбар лъапӏэм, Алыхьым и нэфӏыр щыхуу, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысыным и псалъэхэр гъуазэ ищӏыркъым, адрей цӏыхухэм я псалъэм и щӏыӏу ар ищӏу, е нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, мыхьэнэ иритыркъым. Еплӏанэрауэ, ар хуейкъым ещхьыну, Алыхьым цӏыху цӏыкӏум нэхъыфӏ дыдэу яхилъагъукӏа Мухьэмэд бегъымбарым, Алыхьым и нэфӏыр щыхуу, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысыным. Зылъэгъуа щыӏэкъым абы и жьакӏэр иупсауэ. Ар щыгъэтауэ, муслъымэным тетын хуей жьакӏэм абы пщӏэуэ иту щытамрэ муслъымэныр нэгъуэщӏхэм емыщхьыным икъукӏэ зэрыхуэсакъыу щытамрэ епха хъыбархэр куэду щыӏэщ, ахэр хьэдисуи ятхыжащ. Къэтхьынщ щапхъэ зытӏу. Алыхьыр Арэзы зыхуэхъун Абу Хурейрэ къиӏуэтэжащ мы хьэдисыр. Алыхьым и нэфӏыр щыхуу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын лӏыкӏуэ лъапӏэм жиӏащ, Ислъам игъэува хабзэхэм щыщщ пащӏэр тегъэщхьэныр, жьакӏэр утӏыпщыныр. Ипэжыпӏэкӏэ маджусхэм я пащӏэхэр ину ягъэкӏри я жьакӏэхэр яупс, абыхэм ещхь зывмыщӏ, фи пащӏэхэр тевгъащхьи, фи жьакӏэхэр футӏыпщ. Маджусхэм, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, мафӏэм хуэпщылӏхэм, муслъымэныр емыщхьын папщӏэ жиӏэ щхьэкӏэ, абы къикӏыркъым маджус къудей хэубыдыкӏауэ, а зым емыщхьмэ зэфӏэкӏауэ. Ибн Умару Алыхьым и арэзыныгъэр зылъысыным къиӏуэтэжащ, бегъымбар лъапӏэм, Алыхьым и нэфӏыр щыхуу, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысыным къызэрыхуриджэу щытар. Мушрикхэм, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, Алыхьым гъусэ хуэзыщӏхэм ямыщхьу, жьакӏэр кӏыхьу утӏыпщауэ, пащӏэр кӏэщӏу тегъэщхьэн зэрыхуейр. Алыхьым и арэзыныгъэр зылъысын Абу Хурейрэ къиӏуэтэжауэ щыӏэщ нэгъуэщӏ хьэдиси. Мис ар. Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм жиӏащ, Фи жьакӏэхэр кӏыхь фщӏи, фи пащӏэхэм фытещыхь икӏи фыхущӏэкъу а ӏуэхумкӏэ яхьудхэмрэ чристэнхэмрэ фазэремыщхьыным. Къэдгъэлъэгъуэнщ нэгъуэщӏ зы щапхъи, Ибн Сагд къиӏуэтэжауэ. Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм и деж къэкӏуащ мафӏэм хуэпщылӏхэм ящыщ зылӏ и пащӏэр ину кӏыхьрэ и нэкӏур цӏафтэу упсауэ. Бегъымбарыр еупщӏащ. Хэт мыпхуэдэ теплъэ уиӏэну къыпхуэзыгъэувар? Си Тхьэм, къитащ абы жэуап. Армэ, жиӏащ бегъымбар лъапӏэм, сэ си Тхьэм къалэн къысщищӏащ пащӏэ тезгъащхьу жьакӏэ сутӏыпщыну. Харис ибн Аби Усаму Алыхьыр арэзы зыхуэхъуным къызэриӏуэтэжамкӏэ, мэжджытым къэкӏуащ зылӏ езыр мыхьэрыпу икӏи мымуслъымэну. Абы и нэгур джафэу упсат, и пащӏэр кӏыхьу къэкӏат. Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэр еупщӏащ абы. Сытым урихулӏа уи теплъэр мыпхуэдэу пщӏыным? Си Тхьэм, пащтыхьым, къалэн къысщищӏащ апхуэдэу сщӏыну, къитащ жэуап. Алыхьым и нэфӏыр щыхуу Хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын бегъымбар лъапӏэм абы пидзыжащ. Алыхьым сэ къалэн къысщищӏащ си жьакӏэр згъэкӏыхьу, си пащӏэр тезгъэщхьэну. Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Ибн Асакири нэгъуэщӏхэми къаӏуэтэж, Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэм и псалъэхэу Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Хьэсэн жиӏахэр. Мыращ ар. Лут бегъымбарым и зэманым Алыхьым и унафэр зымыгъэзащӏэхэу Алыхьым и губжьым ихьа цӏыхухэм яхэлъащ хабзэ ӏейуэ пщӏы. Зытекӏуэдэжар ахэрщ. Абыхэм ящыщ зыт я жьакӏэр яупсу я пащӏэр ину зэрагъэкӏыр. Муслъымэным иӏэн хуей теплъэ зыгъэувар Алыхьырщ. Ар апхуэдэу зэрыщытымкӏэ щапхъэ нэсу дунейм тетащ, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысын Мухьэмэд бегъымбарыр. Алыхьым къыхуищӏ унафэр текӏ имыӏэу игъэзэщӏащ абы. И гупсысэкӏи, и ӏуэхущӏафэкӏи, и хьэл-щэнкӏи, и теплъэкӏи зы мэскъалкӏи ебэкъуакъым лӏыкӏуэ къытхуэзыщӏам и унафэм. Трищӏыхьакъым абы мушрикхэми мэджусхэми тхьэншэхэми къыхужаӏэнум, къызэрыпэувынум, къызэриныкъуэкъунум. Муслъымэн цӏыхухъуми, муслъымэн цӏыхубзми я теплъэр зэрыщытын хуейр шэрихьэтым щыгъэуващ. Зыгуэрхэм зэраукъуэдийм хуэдэу, ислъам диныр хьэрып дину, жьакӏэр гъэкӏауэ пащӏэ тегъэщхьэныр, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, бегъымбар лъапӏэм иӏа теплъэр хьэрып теплъэу къэплъытэныр къемызэгъщ. Дэ ди дин зетхьэжынущ, дэ ди теплъэ диӏэжынущ жаӏэу муслъымэныр зэщӏэупсауэ щытын хуейуэ хуагъэуву зыгуэрхэр щыныкъуакъуэм деж, ахэр пэщӏоувэ Алыхьым игъэува хабзэхэм. Жьакӏэ зыгъэкӏыну, абыкӏи Алыхьым и жыӏэр зыгъэзэщӏэну мурад зыщӏа муслъымэным еныкъуэкъуу щӏадзэ псоми, зи ӏуэху хэлъхэми хэмылъхэми. Жьакӏэ стету хьэжыр сыкъикӏыжа нэужь, ди къуажэ Мэжытым нэмэз сщӏыну сыщыщӏыхьэм, зэуэ я нэм къыщӏэуар си жьакӏэрщ. Хэбгъэзыхьмэ, ди мышэ мэзылӏ ныбжь нэхъ иӏэу нэмэз щӏыни щӏидзагъащӏэу, а махуэм сыкъыщилъагъум, пхъашэу икӏи губжь хэлъу жиӏар нобэ си тхьэкӏумэм итщ. Сыт мыр зиӏысыр? Упс мыр, упс! Мэджусхэм ещхьу пащӏэ бгъэкӏрэ уи напэр цӏыфтэкъыу бупсмэ ядэ. Диныр тэмэму къыщызгурымыӏуэм щыгъуэ пащӏэ стету, ауэ жьакӏэ джафу супсу зэрыщытар ягу къагъэкӏыжурэ, нобэр къыздэсым, хъуми бзыми, куэдым я фӏэщ дыдэу къызбгъэдэувэурэ къызжаӏэ. Мы жьакӏэр бгъэкӏыу щхьэ жьы зыпщӏа? Щӏалэ екӏуу, пащӏэ дахэ птету ущытати, мыпхуэдэу ӏей щхьэ зыпщӏа мыгъуэ? Сэ ар зытесщӏыхьыр нэгъуэщӏщ, сэ сыхуейщ Алыхьым жиӏэр згъэзэщӏэну, Алыхьым нэхъыфӏ дыдэу илъэгъуа бегъымбар лъапӏэм срещхьыну, муслъымэным иӏэн хуей теплъэу Алыхьым игъэувар сэри сиӏэну щыжысӏэкӏэ жаӏэн къагъуэт. Ар бегъымбарщ, уэ убегъымбар? Абы и жьакӏэр дахэу щытащ, уэ ууейр дахэ? Уэзгъэкӏукъым, упси теплъэ дахэ уиӏам ихьэж. Апхуэдэу жаӏэ нэхъыбэж жызыӏэхэри щыӏэщ. Сэ зыгуэрурэ сыкъол апхуэдэу жызыӏэхэм, сыгушыӏэу зэрыжысӏэщи, си пащӏэр яхуэгъэтӏысащ зи мыӏуэху зезыхуэхэм. Ауэ абыхэм псом хуэмыдэу гугъу ирагъэхьыр диныр къэзыщта нэхъ щӏалэхэрщ. Сумыгъэлъагъуэт мы уи жьакӏэр, жаӏэри, зэуэ паупщӏ, адэ-анэу, ислъамыр тэмэму къызыгурымыӏуэхэм. Абы къыщымыну щыӏэщ, анэ, нэхъ ткӏийжу щӏиӏуантӏэу. Алыхь, си щӏалэ, нобэ сылӏэми сыпхуэмыарэзы, жьакӏэ бгъэкӏыу. Сыхуейкъым сэ уэ ӏэпэ къыпхуашийуэ жылэм уакъыхэпӏиикӏыну, мылицэр уи ужь къиувэну. Апхуэдэу жызыӏэхэм щхьэусыгъуэ къагъэувхэр куэд, куэд дыдэ мэхъу. Зым жеӏэ, Уи адэм жьакӏэ тетакъым, уэри щӏыптетын щыӏэкъым. Адрейм жеӏэ, Къабзэу зызыщӏэупсэ, къабзэу упсам хуэдэ щыӏэкъым. Апхуэдэу жызыӏэхэр егупсысыжу пӏэрэ я псалъэхэм? Ящӏэу пӏэрэ а жаӏэхэмкӏэ Алыхьым и пащхьэм жэуап зэрыщатыжын хуейр? Къабзэу зызыщӏэупсэ жызыӏэм езым и гупсысэкӏэ мылъхуэсымкӏэ науэ къещӏ гу зылъимытэ гуэрхэр. Жьакӏэ тетыныр фӏеягъэу щхьэ къилъытэр абы? Апхуэдэу жызыӏэм и псалъэм къимыкӏыу пӏэрэ Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэр апхуэдэ къабзагъэм пэӏэщӏэу щыта хуэдэу? Ар гъэпудыныгъэщ. Мыр узыхуэсакъын хуей ӏуэхушхуэщ. Пасэрейм ауэ сытми жиӏакъым, псалъэр бгъэтӏысмэ, цӏэщи, бгъэувмэ, выщ, жиӏэу. Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын бегъымбарым къабзэу къилъытаращ къабзэр, ахъумэ, зыгуэрхэм я еплъыкӏэ пхэнжымкӏэ къабзэ зыхужаӏэркъым. Апхуэдэхэм тепщӏыхьмэ, спирт нэхърэ нэхъ къабзэ щыӏэкъым жаӏэ, ауэ абы нэхърэ нэхъ фӏей дэнэ къипхын? Ар къабзэу щытамэ, а къабзэ дыдэм фефэ жиӏэнт Алыхьым. Алыхьым и къабзэмрэ Шейтӏаным и къабзэмрэ зыкъым. Алыхьым и дахэмрэ Шейтӏаным и дахэмрэ зыкъым. Шейтӏаныр хуейкъым бегъымбар лъапӏэр щапхъэ яхуэхъуну, гъуазэу яӏэну муслъымэнхэм. Хуейкъым абы иӏа теплъэм хуэдэ муслъымэнхэм яӏэну. И нэщӏкӏи, и нэмэзкӏи абы зыхуагъэдэну, и хьэл-щэнкӏи, и ӏэдэбагъкӏи абы дэплъеину, и пэжагъкӏи, ӏиманкӏи зрагъэщхьыну. Аращи, дин зэблэзышхэм зэблашэр диным и закъуэкъым, атӏэ зэблаш бегъымбар лъапӏэм къытхуигъэна муслъымэн теплъэ дахэр, къагъэув ещхьын хуейуэ джаурхэм, абыхэм я теплъэр ӏыгъын хуейуэ, абыхэм уахэгъуащэу щытын хуейуэ. Модэ жаӏэри къухьэпӏэмкӏэ къэрал удэфахэм зыгуэрхэр къыщагупсыс, ахэр къапхъуатэу гъащӏэм щагъэлъэгъуэнымкӏэ цӏыхухэр зэпоуэ, аращи, абы псынщӏэу пэджэжыну зи нэ къикӏ хъыджэбз цӏыкӏухэм заупцӏэнри, я бынжэр ягъэлъагъуэу уэрамым къыдохьэ. И къуэм жьакӏэ тетыныр пэзыубыд анэр дэнэ здэщыӏэр мыпхуэдэм деж? Щхьэ пимыубыдрэ и пхъум упцӏэнауэ уэрамым къыдыхьэныр? Ауэ щыхъукӏи, умуслъымэн уэ жыпӏэрэ апхуэдэм уеупщӏмэ, Ахьей сымуслъымэн. Сыт сыщӏэмымуслъымэныр? Адыгэхэр псори дымуслъымэнщ, жери игурэ и щхьэрэ зэтелъщ. Зэрыадыгэм щхьэкӏэ муслъымэн нэс хъуауэ къыщохъуж. Ищӏэркъым абы, е ищӏэми игъэзэщӏэну хуейуэ къыщӏэкӏынкъым. Къурӏэным Аль-А'раф сурэм и тӏощӏрэ еханэ аятым гъэткӏияуэ Алыхьым къызыщыхуриджэр. Уа, Адэм и бынхэ! Дэ ныфхуедгъэхащ, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, фэр папщӏэ къэдгъэщӏащ фэилъхьэгъуэ, фи укӏытапӏэхэр ирищӏэфхъумэну икӏи зривгъэдэхэну, ауэ фащэм я нэхъыфӏыр Тхьэм хувиӏэ фӏэлӏыкӏыныгъэрщ. Ар Алыхьым и телъыджэхэм ящыщ зыщ. Хэт ищӏэн, абыхэм къагурыӏуэнкӏэ хъунщ апхуэдэ ущиер. Гу лъыфтэну сыхуейт Алыхьым аятыр къызэриублэм, Уа, Адэм и бынхэ, жи. Ауэ щыхъукӏэ, цӏыху цӏыкӏуу къигъэщӏауэ хъуам закъыхуегъазэ. Цӏыхубзхэ жиӏэу хигъэщхьэхукӏыркъым, атӏэ псори хъуи бзыи къызэщӏегъэубыдэ. Адэкӏэ абы къыкӏэлъыкӏуэ тӏощӏрэ ебланэ аятри апхуэдэ дыдэу къеублэ. Мис ар, Уа, Адэм и бынхэ, Лъэвмыгъэкӏ шейтӏаным зыкъевгъэгъэпцӏэну, фи адэ-анэхэр къигъапцӏэу жэнэтыр ябгынэн хуей зэрыхъуам ещхьу. Абыхэм я щыгъынхэр къащитхъащ абы я укӏытапӏэхэр къэлъэгъуэн папщӏэ. Ипэжыпӏэкӏэ абырэ зи гугъу ищӏыр шейтӏанырщ. Абы и пыхъуэпышэхэмрэ фыкъалъагъу, фэ езыхэм ахэр фымылъагъуу. Ипэжыпӏэкӏэ дэ шейтӏанхэм хуит яхуэтщӏащ ӏиман зимыӏэхэр. Муслъымэныр егупсысын хуейщ мы аятхэм. Егупсысу щытмэ, къыгурыӏуэн хуейщ Алыхьым къыхуищӏ унафэр. Къыгурыӏуэу щытмэ, игъэзэщӏэн хуейщ. Алыхьым къыхуищӏ унафэр зэригъэзэщӏэн хуейр ищӏу, ауэ имыгъэзащӏэмэ, сыт апхуэдэм узэреджэнур? Алыхьым и унафэр япэ дыдэу зымыгъэзэщӏар Иблисщ. Иблисщ Алыхьым и нэлатыр зытелъыр, Иблисщ шейтӏанхэм я пащтыхьыр. Алыхьым жиӏэр зымыгъэзащӏэр, Иблис и партэщ зыхэтыр. Алыхьым жиӏэр зыгъэзащӏэр, Алыхьым и партэщ зыхэтыр. Мы гуэшыкӏэр сэ къэзгупсысауэ аракъым, мыр Алыхьым игъэува гуэшыкӏэщ, Къурӏэным щыгъэбыдащ. Зыгуэркӏэ мы жысӏэм шэч къытефхьэмэ, Къурӏэным и тхущӏрэ еянэ сурэр Ал-Муджадила жыхуиӏэр къэвгъуэти фыкъеджэ епщыкӏубгъуанэ аятымрэ тӏощӏрэ еянэмрэ. Анэхэм я бынхэр къызыхураджэн хуейр Алыхьым жиӏэр гъэзэщӏэнырщ ахъумэ нэгъуэщӏкъым. Апхуэдэу ящӏмэ, ахэр абы щыгуфӏыкӏыжынщ, псом хуэмыдэу Алыхьым и пащхьэм иувэжа нэужь. Армырмэ, Къемэт махуэм деж быныр едэуэжынущ къэзылъхуам гъуэгу захуэм зэрытримыгъэувам папщӏэ, ипэжыпӏэкӏэ сабий къалъхуагъащӏэм и щхьэцыр зыдэтхъуну а махуэ шынагъуэм деж апхуэдэхэм я бынхэр бий къахуэхъужынущ. Аращи, фегупсыс, анэхэ, фегупсыс, адэхэ. Фегупсыс диныр щапэвубыдым деж, фегупсыс ӏэлъэщӏ птелъу уэрамым удэзгъэхьэнукъым жыфӏэу фащыпэувкӏэ, фегупсыс уи жьакӏэр умыупсауэ сыарэзыкъым щыжыфӏэкӏэ. Адам бегъымбарым деж къыщегъэжьауэ, Алыхьым зы бегъымбари цӏыхухэм къахигъэхьакъым жьакӏэ темытауэ. Фитрэ жыхуиӏэ псалъэм бегъымбар псоми я гъуэгу жыхуиӏэ мыхьэнэ иӏэщ. Бегъымбар псоми зэхуэдэу зэдагъэзащӏэу щытащ ӏуэхугъуипщӏ, абыхэм ящыщ зыщ пащӏэр тегъэщхьауэ жьакӏэр утӏыпщыныр. Алыхьым Къурӏэным къалэн къыщытщещӏ бегъымбархэм я гъуэгум. Дыкъэзыгъэщӏам игъэлъэгъуа гъуэгу пэжым дрикӏуэну. Бегъымбархэм я гъуэгум урикӏуэн жыхуиӏэм къеубыд абыхэм щапхъэ ятепхынур, ахэр пэжу Алыхьым зэрыхуэпщылӏам хуэдэу уэри ухуэпщылӏыну. Алыхьым суфэт дахэу къилъытам, бегъымбархэм псоми я зэхуэдэу игъэувам уэри узэритынум. Щапхъэ зытепхыну, узыдэплъеину Алыхь иным нэхъыфӏ дыдэу къилъытар Мухьэмэд бегъымбарырщ, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысынырщ. Ар хьэкъ пщищӏу Къурӏэным къыщокӏуэ мы ӏэятыр. Алыхьым и лӏыкӏуэр щапхъэм я нэхъ дахэщ фэркӏэ, фэркӏэ хэт Алыхьымрэ Иужьрей Махуэмрэ щыгугъыу Алыхьыр куэдрэ гукъэкӏ ищӏми. Сурэ Аль-Ахьзаб тӏощӏрэ езанэ ӏэят. Сэ срихьэлӏакъым муслъымэн, бегъымбар лъапӏэм Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысыным уещхьыну ухуей жыпӏэрэ уеупщӏа нэужькӏэ, нтӏэ фӏэкӏа, хьэуэ жызыӏа. Атӏэ жыпӏэр пэжмэ щхьэ уи жьакӏэр бупсрэ? Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэм и жьакӏэр зэикӏ иупсакъым, абы къыщымынэу фи жьакӏэр вгъэкӏи фи пащӏэр тевгъащхьэ жиӏэу къыхуриджэрт щыжыпӏэкӏэ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэр куэдым къагъэлъагъуэ. Щхьэусыгъуэ зи гугъу ящӏхэр я нэхъ мыхьэнэншэ дыдэм деж къыщегъэжьауэ я нэхъ лъагэм, адэ-анэм я мыарэзыныгъэм деж щиухыжу зытещӏыхьари зыхуэкӏуэжри нэхъыбэм зыщ. Укъэзылъагъу цӏыхум сыт къыпхужаӏэн? Аращ, си анэм идэркъым ахъумэ жьакӏэр згъэкӏынут жи, хьэж зыщӏу къэкӏуэжа зы щӏалэ, сегъэлъагъу и сурэтхэр. Плъагъуркъэ, хьэджыщӏым жьакӏэ щыстетащ, ауэ сыкъэкӏуэжа нэужь, сымыупсыжу ядакъым. Хэплъэгъуэщ мыпхуэдэ дин зехьэкӏэр. Хэплъэгъуэщ цӏыхум жаӏэнур япэ ирагъэщу Алыхьым жиӏэнур лъэныкъуэкӏэ къызэрагъанэр. Мыпхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, адыгэхэм къыдэфыкӏ уз нэхъ иным теухуауэ зы щапхъэ къэзгъэлъэгъуэнут, нэхъ пасэу псэуа муслъымэнхэм я гъащӏэм къыщыхъуауэ. Езид хъалифым унафэ зэрищӏам тету, Иракым и унафэщӏу Умар ибн Хубейрэ кӏуэн хуейуэ и пщэ къралъхьащ. Апхуэдэу щыхъум, Умар ибн Хьубейрэ къриджащ Аль-Хьэсэн Аль-Басри, Мухьэмэд ибн Сирин, Ащ-Щаби икӏи елъэӏуащ чэнджэщ къратыну. Дауи яхущытын хуей унафэ зыхуищӏын хуейхэм къэрал и ӏэмыщӏэ къралъхьам? Абы къыдэкӏуэу Умар ибн Хьубейрэ жиӏащ хъэлиф Езид къалэн къыщищӏ гуэрхэр игъэзэщӏын хуейуэ къызэрыпэщытыр икӏи абы епхауэ зи гугъу тщӏа лӏыхэм я чэнджэщ зэрыхуэныкъуэр. Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Аль-Хьэсэн Аль-Басри къэпсалъэри мыпхуэдэу жиӏащ, Уа Хьубейрэ и къуэ! Алыхьым щышынэ, Езид къыпхуегъэувыр бгъэзэщӏэн хуей щыхъукӏэ. Ауэ Езид ущымышынэ, Алыхьым къыпхуегъэувыр бгъэзэщӏэн хуей щыхъукӏэ. Алыхьым ущихъумэфынущ уэ, Езид. Ауэ, Езид, ущихъумэфынукъым уэ Алыхьым. Алыхьым мелэӏыч къигъэкӏуэнщи, абы укъридзыхынщ тахътэу узытесым, пащтыхь унэ уардэр уигъэбгынэнщи, кхъэмащэ урилъхьэжынщ. Абы иужькӏэ уэ укъезыгъэлыну узыщыгугъ хъунур уи ӏуэхущӏафэу уиӏарщ. Мы щапхъэр етхьэлӏэнщ зи гугъу тщӏы ӏуэхугъуэми, анэр е адэр, Къуэшыр е шыпхъур, е уи лэжьапӏэм и унафэщӏыр къыпщхьэщыжыфынукъым Алыхьым ущигъэкъуаншэм деж. Ауэ сыт хуэдэ цӏыхуми ар хэту щрети, Алыхьым ущихъумэфынущ, дэӏэпыкъуэгъуи къыпхуэхъунущ Езы Алыхьым жиӏэ щыбгъэзащӏэм деж. Алыхьым хуиӏэн хуей фӏэлӏыкӏыныгъэр тезыгъэкӏуэту цӏыхухэм я фӏэлӏыкӏыныгъэр къэзылъытэ анэр е адэр мэунэхъу. Мэунэхъу Алыхьым и пащхьэ иувэжа нэужь, абыкӏэ жэуап итыжын хуейщи. Жьакӏэр упс жыпӏэу уи къуэм пэбубыду, Щхьэ си унафэр пкъута? жиӏэмэ, сыт жэуапу итынур? Сыт жэуапу итынур и пхъум ӏэлъэщӏыр пэзубыда анэм е адэм? Зи жьакӏэр зыупсхэм тегъэщӏапӏэ ящӏым ящыщу къагъэлъагъуэ дин щӏэныгъэ зиӏэ гуэрхэр зэрызыщӏэупсар. Абыхэм жьакӏэ щатемыткӏэ дэри ттемытми хъунущ, жаӏэ апхуэдэхэм. Уэ уздэплъеин хуейр ахэракъым. Атӏэ бегъымбарырщ. Алыхьым и нэфӏыр щыхуу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысынырщ, жыпӏа нэужькӏэ ягъуэтыркъым къыпадзыжын. Щыӏэщ, жьакӏэ гъэкӏыныр Алыхьым къалэн къытщищӏхэм щымыщу, ар фарзкъым, умыгъэзащӏэми хъунущ жызыӏэхэр. Жаӏэм тепщӏыхьмэ, ӏэджэ жаӏэ, ауэ купщӏэншэхэу. Нэхъапэӏуэкӏэ зи гугъу тщӏа хьэдисхэм Бегъымбар лъапӏэм, Алыхьым и нэфӏыр щыхуу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысыным щыжеӏэм хуэдэу, Сэ си Тхьэм, Алыхьым, къалэн къысщищӏащ, жери. Мэзхьэб иниплӏу щыӏэхэм зы къыхэкӏакъым жьакӏэр упсын хуейщ жиӏэу. Ар щыгъэтауэ, дин щӏэныгъэлӏхэм жьакӏэр упсыныр хьэрэму къалъытэ, икӏи абы и тегъэщӏапӏэу къагъэлъагъуэ, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун имамышхуэхэу Абу Хьэнифэ, Ащ-Щафигьи, Малик, Ахьмэд сымэ. А еджагъэшхуэ щэджащэхэр мы ӏуэхум ткӏийуэ хущытащ. Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Ибн Таймие щӏэныгъэлӏ иным икъукӏэ ткӏийуэ къигъэувырт жьакӏэр бупсыныр хьэрэму. Псори къебжэкӏынкъым, ауэ дин щӏэныгъэлӏхэм я еплъыкӏэхэр зэрызэтехуэр къагъэлъагъуурэ жьакӏэр гъэкӏын зэрыхуейр къалэн ткӏий зэрыхъур хьэдис щыӏэхэмкӏэ щӏагъэбыдэ. Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Ибн Умар къиӏуэтэжащ бегъымбар лъапӏэм, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысын и псалъэхэр. Мис ар. Мушрикхэм зевмыгъэщхь, фи пащӏэхэр тевгъащхьи, фи жьакӏэхэр футӏыпщ. Мушрикхэм я закъуэкъым муслъымэныр зэмыщхьу щытын хуейр. журтхэми, чыристэнхэми, тхьэншэхэми, нэгъуэщӏхэми къащхьэщыкӏыу щытын хуейщ ар. Дэнэ щӏыпӏэ ущримыхьэлӏэми, сыт хуэдэ къэрал укъыщыщӏимыдзми, сыт хуэдэ лъэпкъ уахэмыхутэми, занщӏэу нэм къыӏуидзэнущ муслъымэныр, япэу къэплъагъунущ абы и теплъэр. и жьакӏэр утӏыпщарэ и пащӏэр тегъэщхьауэ. А дамыгъэмкӏэ къыбоцӏыху уи къуэш муслъымэныр, абы ещхьыркъабзэу и хьиджабымкӏэ къыбоцӏыху уи шыпхъу муслъымэнри. Ар апхуэдэу Алыхьым щӏигъэувар зэрымыщхьэусыгъуэншэм и щыхьэтщ ахэр. Сыт хуэдэ лъэпкъым щымыщми, сыт хуэдэ бзэкӏэ мыпсалъэми, дэнэ къэрал щымыпсэуми, Алыхьым Къураным зэрыщыжиӏащи, муслъымэнхэр псори зэшщ, Икӏи а зэшхэм я дамыгъэу, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, я паспорту, Алыхьым къигъэлъэгъуар муслъымэнхэм щадэплъагъум деж псэр мэгуфӏэ. Иджы къытеувыӏапхъэу къыщӏэкӏынщ, языныкъуэ муслъымэнхэм жьакӏэ ятет и цӏэу, ауэ я жьакӏэр лъагэу трагъащхьэу, уеблэмэ абыкӏи арэзы мыхъуу къабзыхьурэ нэкӏум жьакӏэ кӏапсэхэр зэрытращӏыхьым. Абыкӏэ абыхэм зызэрагъэщхьыр джаурхэра? Хьэуэ, бегъымбарырщ, ауэ щытмэ, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысыным апхуэдэу ищӏу щытакъым. Ар зы, етӏуанэрауэ, жьакӏэр уэ нэхъ зэрыпфӏэфӏым е нэхъ зэрыпфӏэдахэм хуэдэу къыхэбзыкӏыныр диныншэхэм уазэрыдэплъейм и нэщэнэ мэхъу. Ахэращ апхуэдэу зыщӏыр щӏащӏри, абыкӏэ зрагъэдэхэнуращ. Ещанэрауэ, а уздэплъейхэм, зызэбгъэщхьхэм уащыщущ Алыхьым укъызэрилъытэнур. Абы ипкъ иткӏэ хьэдис цӏэрыӏуэ щыӏэщ, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр лъысын бегъымбар лъапӏэм жиӏауэ. Мыращ ар. Хэт цӏыху гуэрхэм заригъэщхьми, а зызригъэщхьхэм хуэдэущ ар къызэралъытэнур. Мыбдежым ищхьэкӏэ къызэрыщызгъэлъэгъуам хуэдэу щапхъэу, уздэплъеипхъыу къэплъытэ хъунукъым дин щӏэныгъэ зиӏэхэу апхуэдэу зи жьакӏэр къыхэзыбзыкӏхэр. Ар Саудейм е нэгъуэщӏ къэралхэм я унафэщӏхэу, дин щӏэныгъэлӏ зыхужаӏэхэу е къулыкъущӏэхэу щрети. Уздэплъеипхъыу щыӏэр Алыхьым Къурӏэным къыщигъэлъэгъуакӏэщ. Абы ублэплъыкӏыу, нэгъуэщӏ гуэрхэм я суфэтым ихьэныр нэхъ къапщтэмэ, уиӏэщ узэгупсысын, уи ӏиманым деж къыщегъэжьауэ, уи дин зехьэкӏэр зэрыщыту къиубыду. Имам Ибн Хьэнбэлу Алыхьыр арэзы зыхуэхъуным и тхылъ, Китабу з-зухьд жыхуиӏэм и гугъу щещӏ бегъымбархэм ящыщ зым, Алыхьым къыхуригъэха унафэм. Алыхь иным а бегъымбарым унафэ къыхуещӏ къызыхэкӏа и лъэпкъым яжриӏэнум хуэдэу. Ямышхыну си бийхэм яшххэр, ирамыфыну си бийхэм ирафхэр, ямыщӏыну я теплъэр ещхь си бийхэм я теплъэм. Ауэ апхуэдэу ящӏу щытмэ, Ахэри къэслъытэнущ си бийуэ, модрей си бий нэрылъагъу дыдэхэм хуэдэу. Иджы жьакӏэр зэрыщытын хуейм теухуауэ. Шэрихьэтым щыгъэбыдащ жьакӏэм и кӏыхьагъыр зы ӏэгурыгъуэм къиубыдым нэхърэ нэхъ кӏэщӏ пщӏы мыхъуну, ари жьэпкъыпэм деж къыщыщӏэдзауэ. Алыхьыр арэзы зыхуэхъун имам Бухъари къилъытэу щытащ, Алыхьым и нэфӏыр щыхуу, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын бегъымбарым щӏыгъуахэм я щапхъэр щапхъэ нэсу. Абдулахь ибн Умар хуэдэ уигъэлъыхъуэнт Бегъымбар лъапӏэм и суннэм ткӏийуэ тетынымкӏэ. Бухъари щыхьэт техъуэу зэритхыжымкӏэ, Ибн Умару Алыхьыр арэзы зыхуэхъуным хьэж е умрэ щищӏкӏэ и жьакӏэр ӏэштӏым хуэдизкӏэ пиубыдыкӏырти, пылеикӏыр пиупщӏырт. Алыхьым и нэфӏыр щыхуу, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Бегъымбар лъапӏэм и жьакӏэр ӏэштӏым хуэдиз и кӏыхьагъыу е абы нэхърэ нэхъ кӏыхьу зэрихьэрт, ар апхуэдизкӏэ инт икӏи ӏувти, и бгъэгум къытехьэр, абы щыщ ӏыхьэ и кӏыхьагъкӏи и бгъуагъкӏи щӏихъумэу. Апхуэдэ жьакӏэ ягъэкӏырт Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм щӏыгъуа сахьэбэ щхьэмахуэхэми. Аращи, шэрихьэтым нэсу щыубзыхуащ жьакӏэр гъэкӏын зэрыхуейри, ар зэрыщытын хуейри. Къэнэжыр ахэр гъэзэщӏэнырщ, Къурӏэнымрэ Суннэмрэ утетмэ. Зыгуэрхэр щхьэусыгъуэ щӏэпщӏын щыӏэкъым, зыбухеижын мурадкӏэ. Муслъымэн жьакӏэр зытетын хуейр уэращ. Абы и унафэ зыщӏын хуейри уэращ. Абыкӏэ Алыхьым и пащхьэм жэуап щызытыжынури уэращ.